bi arabadon ye marisikalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ bamakɔ news tv jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na mali premier ministre n'o ye général de division abdulayi mayiga ye jamana kuntigi tɔgɔ la n'o ye général d'armée asimi goyita ye tarata don marisikalo tile tan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ale ye min ye ayiwa palais des pionniers olu ka eh, so kura eh, a taara o kurunbonkari baaraw kɛ jamanakuntigi asimi goyita ale tɔgɔ la halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye tarata don min bɛnna marisi kalo tile tan ma san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka jamana kolatigɛ cakɛda min bɛ yen n'o ye conseil national de transition ye a ɲɛmɔgɔba honorable maliki jawo ale ye mɔgɔba dɔw bisimila minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'o ye an ka jamana kolatigɛ ɲɛmɔgɔw ye ayiwa nin ɲɔgɔnye min n'a kɛra a tun bɛ boli fɛn min kan o de ye awa baara ɲɔgɔnya o bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na hakilina ninnu caman bolila o de kan Ka kɛɲɛ ni fɛn kuntanw kɛlɛli hukumu kɔnɔna ye, a jirala k'a fɔ cakɛda bolofara min sigilen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli kunna Kulukorokaw fɛ yen nɔ, ale ka baara yɔrɔ soba min bɛ yen nɔ ni a ɲɛmɔgɔya bɛ u ka commissaire divisionnaire de police sega kante bolo ale n'a ka cɛdenw sera k'u tɛgɛ da fura kuntan dɔw kan minnu dagalen tɛ nin kɛra marisikalo tile naani su san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ayiwa nin wagati in na an b'an kunda kɔkan kibaruyaw kan iran jamana ye mugu caman fili min ye jerusalem ale dugu kan awa ko nin kɔni kɛra tiɲɛni belebeleba de ye min bɛ tali kɛ dugu in n'o ye jerusalem ale ayiwa tilebiyanfanw fɛ a jirala k'a fɔ a kɔni kɛra tiɲɛni koba de ye Dubayi ni o ye emira arabu ale ye dugu dɔ ye awa tamakɛla minnu bɛ yen n'u bɛ Dubayi n'u bɛ dubayi taama la ko u ma yamaruya fiyewu ka jaw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka pankurun jigin kɛnɛ n'o ye aéroport ye min filɛ nin ye dubayi ka a jaw ta ko ni maa min sɔrɔla o la olu kɔni na ɲangi da i kun kosɛbɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko min ye itali jamana kan a bɛ se maa kɛmɛ maa bi wɔɔrɔ ani fila ɲɔgɔnna ma minnu bɛ yen nɔ ni ayiwa papiye ɲɛnaman tɛ u bolo itali dugukolo sanfɛ ɔ olu kɔni gɛnna ka bɔ itali dugukolo sanfɛ dɔgɔkun laban in yɛrɛ la u ka minisiri min b'u ka jamana koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ u ka kibaruyaw b'a fɔ cogoya min na nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la